a bịachara si ndị Mbaise ha ara ndị ezeji si naanị ha mere nsọm ha ahụ because asọ ọgwụgwọ ndị ezeji otu ise nwe ya nwere ike asị ji Mbaise ụmụ nwere ike na-ajụrụ si ihe ha bụ ji Mbaise maka ọ na ndị na-eji akara ji Mbaise naanị mgbe e chere ha ese

na the whole south east wụ ebe a na-eri ji this is the biggest iri ji in the whole of so technically speaking this is the biggest iri ji in the entire nigeria o nweghị iri ji ọzọ nwere this is 94 autonomous communities iri ji directly ndị agbata obi anyị wụkwa ụmụnne anyị anyị nwere ụmụnne na Ngwa anyị nwere ụmụnne na Ngor Okpala anyị nwere ụmụnne ebe ndị dị agha ha niile ga-esocha anyị abịa iri ji ya ma nke dị na nke dị na mba ma ọ bụzikwa ndị ọgọ anyị na ndị enyi anyị na ndị ikwu anyị ndị ibe anyị o nweghị iri ji ọzọ dịka n'ala Igbo niile ya wụkwa n'ụwa niile n'ihi ndị ọzọ dịka ọhịa ndị anyị ga-achọwa si emeghe ndị ka emume ya many people up till now amaghị the essence of human nature and the things in ya n'ime some time ago Edem Duke the minister of culture bịara na na Mbaise hụ ihe emeghe na ya nọrọ nga nye order and elevated ji Mbaise to a national cultural festival, including appointment of a desk officer in the Ministry of Culture. Ọ dị nwute sị ruo gbuo ụmụ Mbaise anyị nọga n'isi na Mbaise agabelite eme ihe mee ka ọ dịchi ire otu o kwesịrị maka na by elevation the National Cultural Festival it qualifies this ceremony to be in the national budget every year every year federal government wants to go see the

ebe niile ọ kwesịrị ịga so ọ ya ọ ihe a bịara taa otu anyị bịara gosi emume ya nke mmiri ebidebe otu anyị na-eji eme ha wụ nga awụsị na ntuka dị iri ji

onye ebe oruo na-etutu ọnọ nga gotutu anyị niile gwa ihe niile gbasara iri ji a onye ọbụla ọ gbasara ma ọ bụ onye eze ji ma ọ bụ onye eze ji ndị gbasara ịhazie abịa anyị na ụlọ anọzie ụlọ asịkwa anyị ndụ n'otu ọ dị iche iche from aka gọọmenti to ịga ịkọdineti na anyị ndị nwe na gọọmenti ma ndị chairman ma ndị ọzọ si n'aka unu onye na appointment maka every year anyị ji aga ahụ gọvanọ buru agbọ invitation si ebugara ya sị bịara anyị iri ji ọ bụ ihe mmasị na onye isi ala bịara anyị nnukwu emume anyị and we look forward to it all the time gbakwanye asị ya ga-abịakwana anyị ga-anabata ya ya bịa ya ga-eje so ka akọwakwana sị otu anyị nọ ugbuo na

field na ya across my road field na ọ bụ ya ebe ihe haziri onwe ya ee skuul na ya o ji aba anyị ha ndị na-apakị moto mechaa agaghị block road so ebe ihe ga-adịrị anyị mma so anyị na-agwa gị kpọmkwem sị nga ahụ ka anyị nọ La zabuta, zabuta nga, sebe. Sebes. Yes, kemu na mumesa. Eh.

ya bụ nnukwu emume ọbịa dị ahụ ya ya nke kacha nke bụ owu ọ ghọla ihe ụwa niile na-eji ahụ anya hapụ ime sarasị na sara ụwa ahụkwana nga a na-emeghe ya ji ha marasị Mbaise gbazuru agbazu eri ize marasị nga ahụ wụ nga dị fit to receive even the president of the country

so eh, anyị bụkwa ndị eze ji nke nwere ka anyị na anyị ji ndị eze na anyị na-ekwu ndị ahụ anyị ga-abụ n'ime isi ike mee ihe mgbalị agbalị a na ugwu ọgwụzi ka e mesị ji aha sọmha onye ọ dabara na aha tekwa ji ọnụ ee my chairman ọ bụ eziokwu sọrọ iji ka abalị ime ka a na-abịa ime kama It's also a showcase of their local government. Ndị si ebe e si n'igwe na local gọọmenti otu o si dapụta si elu ya n'etiti udu mmiri ọrụ agafụta ọrụ ka ya na-agafụtala maka na ị ga-ele n'ụzọ ga-esi abịa ya wụrụkwa n'ụzọ ọrụ onye kacha mana ọ ga-esi ọwụ ime ọhịa ka na mmasị ọ gara kachi niile chairman